Ok, Dia dhaoibh a chairde agus fáilte ar ais tar éis briseadh na Cásca. Bhí an t-ádh dearg oraibh toisc go raibh sibh saor ón obair Gearmáinise ar an Luan. Tá mé ag féachaint ar bhur amchlár anois agus ansin níl ach an Gearmáinis agaibh ón Mháirt ar aghaidh. So, nuair a théann sibh isteach chuig an OneNote, feicfidh sibh go bhfuil sé saghas difriúil ón leagan amach a bhí agam, agus sin próiseas foghlama agamsa. Tá súil agam go bhfuil gach rud níos soiléir an uair seo, agus go bhfuil sé níos éasca oraibh teacht ar na rudaí atá fós le déanamh agaibh. So, má théann muid síos ansin just le cinntiú nach bhfuil bhur n-ainmneacha ann. Em. Anois ar an taobh seo tá an tseachtain beo againn agus chuir mé glas air sin agus ansin tá sé dearg do gach rud atá déanta againn so gach píosa oibre a bhí déanta againn go dtí seo tá sé isteach ansin an 3ú lá déag de Márta go dtí an 3ú Aibreán ach tá muid ag obair ar an 20 lá de Aibreán go dtí an ceathrú lá is fiche anois. Agus ansin, nuair atá sin críochnaithe, beidh sin ag dul dearg agus beidh an céad seachtain eile ag dul thar sin. So nuair a osclaíonn sibh an OneNote tar éis sync a dhéanamh nó má tá sibh ar browser cosúil liomsa, ba chóir gur tagann sé seo suas. Now, má tá fadhb ar bith agaibh le aon rud ar na leathanaigh sin agus tú ar an browser, Just díreach téigh suas ansin agus brú ar Reload Current Page. Mar uaireanta ní tagann ceann dos na griangraif suas nó an Microsoft Form suas an céad uair a a osclaíonn tú an leathanach ach ná bí buartha faoi sin, má brúnn tú ar Reload de ghnáth tagann sé suas don dara uair. Ach, le bheith cinnte nach bhfuil fadhb mar sin againn, so má tá fadhbanna ag duine agus iad sin ag oscailt ceann dos na leathanaigh seo, cuirfidh mé an buneolas ar fad anseo. So, má tá deacrachtaí agat, beidh fhios agaibh, ar an Máirt, tá an Ghearmáinis agaibh ó cúig tar éis a dó dhéag go dtí eh ceathrú chun a haon. So sin an tréimhse atá leagtha síos daoibh chun an Ghearmáinis a dhéanamh. So ní cóir go bhfuil sibh ag déanamh é leasmuigh don tréimhse sin. Chun cuidiú libh, chuir mé nasc isteach, so déan an ceacht seo, so tá Máirt an aonú lá is fiche de Aibreán ar an taobh, ach má tá tú measctha suas faoi na laethanta, just brú ar an cheann sin agus osclóidh an leathanach sin. Now, eh, má téimid ar ais chuig an bhféilire, má tá fadhbanna agaibh leis an bhfoirm Microsoft, tá an, tá an ró anseo leis an bhfoirm Microsoft. Mar sin, má brúann tú air sin, osclóidh an bhfoirm i gceann dos na tabs eile, má tá tú ar an browser, nó má tá tú san app, osclóidh sé tríd eh do Safari nó do Firefox nó do Chrome nó pé browser atá in úsáid agat. Agus ansin, táim ag cur an nasc don físeán YouTube seo isteach anseo agus beidh sé isteach anseo freisin. So, sin an leagan amach. Tá súil agam go bhfuil sé cabhrach díobh agus nach cruthóidh sé níos mó fadhbanna d'éinne. So, an ceacht inniu, tá sé leagtha amach anseo. So, beidh muid ag féachaint ar an téacs ar leathanach 96 don leabhar Viel Spass Zwei. Léigh an text, beidh muid ag léamh an text a bhaineann leis an bhfear, nó léigh An téacs, ansin beidh sibh ag freagairt na ceisteanna ar an bhfoirm Microsoft thíos, agus gach duine caithfidh tú ceist 1-7 a fhreagairt as Gaeilge. Now, rud éigin athraithe ón téarma deiridh ná táim tar éis dáta, spriocdáta agus sprioc-am a cur ar na foirmeacha Microsoft. So, nuair atá an ceacht le déanamh agat de réir an amchlár scoile ar lá éigin, beidh go dtí leathuair tar éis a naoi an lá dar gcionn chun an obair sin a chríochnú. Ina dhiaidh sin, faraor, ní féidir liom glacadh le haon obair a dhéanann sibh tar éis é sin, em, toisc cúiseanna. So, beidh go dtí naoi tríocha amárach, an dara lá is fiche, mar tá mise ag crochadh an, nó ag cur an físeán seo le chéile ar an fiche lá, beidh sibhse ag déanamh é ar an aonú lá is fiche, agus beidh go dtí, leathuair tar éis a naoi ar an dara lá is fiche agaibh chun na ceisteanna sin a fhreagairt ar an bhfoirm Microsoft. Tar éis é sin, eh, beidh mé ag tabhairt nótaí OB duit, eh, muna bhfuil sé faighte agam. agus má faigheann tú an iomarca nótaí obair bhaile, beidh mé ag seoladh d'ainm ar aghaidh chuig do cheann bliana nó an leas-príomhoide agus tá a fhios ag cúpla sibhse cheana féin, beidh siadsan i dteagmháil libh agus le Mam, Dad nó pé duine atá agaibh sa theach. Agus níl sibh ag iarraidh an fadhb sin a tharraingt ort féin, mar sin, le bhur dtoil, déanaigí an obair, níl mórán le déanamh. So, cuirfidh mé an nasc don físeán YouTube ansin agus sin an obair atá le déanamh againn. Beidh muid ag léamh an píosa seo agus ansin beidh muid ag freagairt na ceisteanna. So, tá sé ciallmhar le aon rud mór mar seo, le a lán focail nua le foghlaim, go rachaidh muid isteach chuig na ceisteanna i dtosach agus, oh, Brón orm, bhuel féach ar an leagan sin. Agus má tá a fhios againn na ceisteanna, beidh muid in ann díriú isteach ar na príomhfhocail a baineann linn. Ok, so i dtús báire beidh muid ag féachaint cad a léiríonn na figiúirí seo a leanas, 12 milliún agus 1,700. So beidh muid ag tabhairt, ag cur súil amach, ag lorg na huimhreacha sin.

Agus cén lá a bhfuil an Museum dúnta? So, beidh sé dúnta lá éigin, caithfidh tú an lá sin a aimsiú. Ceist 6, Cén dá grúpa daoine a théann isteach saor in aisce? So, tá dhá grúpa de dhaoine nach bhfuil orthu íoc as dul isteach. Agus ceist 7, Ainmnigh trí grúpa daoine a théann isteach ar ráta laghdaithe, ermäßigt. Now, brón orm, ní raibh mé in ann an umlaut a chur isteach i forms, bhí sé ró-chasta.

Bhí mise ansin nuair a bhí mé i bliain a ceathair nó cúig ar turas scoile so is fíor áit é agus tá sé iontach maith. Ach céard faoi. So, má tá tú sásta é sin a léamh i d'aonar, lean ar aghaidh ag léamh é.

cosúil le bád déanta as gloine. So bhfuil, féach ar sin. An bhfuil sé cosúil le bád déanta as gloine? Bhuel, is dóigh liom go bhfuil sé saghas cosúil, má feicimid ar sin. Tá sé cosúil leis an Titanic. Tá súil agam nach téann sé síos san abhainn. Em. Ach, is dóigh sin an plean a bhí acu, is go mbeadh sé mar Schiff aus Glas, bád déanta as gloine, but sure, you know yourself, na Gearmánaigh, craiceáilte. Ar aon nós, im Museum gibt es. So, cad atá ann?

Kultscho, Kultschokolade, agus an scéal agus na Anekdötchen, so na anecdotes, sin na scéalta beag pearsanta, so níl aon fíricí taobh thiar dóibh ach is scéalta atá daoine ag insint dúinn faoin stair atá acu, so faoi na Marken, faoi na logos, faoi na comhlacht, cosúil le Milka, Nutella, Lindt, an Goldhase, sin an coinín óir.

go bhfuil breithlá acu. OK, so ba chóir go bhfuil sibh in ann na ceisteanna sin a fhreagairt go han-éasca anois. So ar ais chuig an OneNote, isteach chuig an bhfoirm sin, líon isteach na freagraí sin as Gaeilge agus ansin nuair atá sibh críochnaithe, brúigí ar Submit agus ansin labhróidh mé libh amárach tríd an chéad físeán eile. Alright, auf Wiedersehen und bis